ụmụnne m ekene m unu achọrọ m ka ị wụcha ntị ọfụma n'akọ a na-akọ maka na akọ ga-enyelụ gị aka na ọ bụrụ na ị gee ntị ọfụma o nwere ezinụlọ ị ya-abụ ị bata ihe e ji mara ezinụlọ afụ bụ ịgba aka ife chukwu ji agọzi fa bụ na onye ọbụla merụrụ alụ gbajiri aka ma ọ na i si n'enu daa ezinụlọ a ka ọ ya-abụ ị bata nna fa bụ onyinye chineke nyere ya bụ ịgba aka ọ gbaa gị aka gbaa gị aka aka a naa ma ụkwụ o ebe ọbụla ọ melụ gị ihe a bụ ihe e ji mara ezinụlọ afụ ife a bụ onyinye chukwu na-enye mmadụ o nwere ezinụlọ chukwu nyere ya this our brother bụ ife a ka mpa ya na-alụ mpa ya alụgidezie ya wee nwa o wee mụ ya ọ mụ ya agwa ya nekwa ife malụ gị na ọ ife a nna gị na-alụ malụ gị na ị ga-eje bidokwa ife a nna gị na-alụ mgbe a gwara ya nya nwa jụ anya ya dị n'obodo oyibo na ọ chọ ije obodo oyibo na ọ chọ ije obodo oyibo mgbe o ji mebe akwụkwọ obodo oyibo a ndị mmụọ jide ego niile ọ lụta nakpọọ ya fa ncha niile nakpọọ ya ha ncha niile o wee jee gbaa afa nwoke ọ batara na be ya wee jụbe ya sị ya kedu ife ị na-atala onwe gị afụfụ nwoke kedu ife ị na-atala onwe gị afụfụ ị ma ife na-eme gị ị ma ife malụ gị kedu ife melụ na ị chọrọ ije lụ ife a malụ gị ọ na ị marọ na chineke ga-esi ebe a bunye gị enu bụ na obodo ọbụla ị chọrọ na ị ga-eje ya ọ sị ya ee na ife o ji wee maka ya wee bịa bụ ka ọ mara ihe e mere ya ee na ọ chọrọ ịlụ ife a mara ya nwoke wee sị ya nee anya na clock nya kedu ife na-akụ ọ sị ya na ihe na-akụ bụ six ọ sị ya na from now to next month ending na ọ bụrụ na i jila aka gị jee bido ọlụ a nna gị lụsị naba bụ gị nwa ka ọ malụ na ị ga-abụ onye nwụrụ anwụ gị kaba alụ ị naa be nna gị gị jiri nwayọọ jee were aka gị gwuo ana ebe a ga-eni gị na ị nwa o nwere ụfọdụ ezinụlọ ị ya-abụ ị bata tata chukwu nyelụ fa ọlụ mana ọlụ chukwu nyelụ fa a tụkwọrọ ya atụkwọ e nwe ụfọdụ lapụrụ ọrụ chukwu nyelụ fa sị ka ha jebe ọrụ oyibo ruo taa shishi tọlọ fa alụtala n'ọrụ oyibo mana onye a na-agwa ọ dịka o nwe onye a na-emegbu ọ dịka o nwe onye a na-ekwutọ ọ dịka o nwe ihe ọzọ dị na ya na ọlụ malụ gị na ọlụ a malụ gị ka chineke ga-esi gozi gị ị na-agba ọsọ ọlụ e nwere ụfọdụ na ebe a kịta bụ na fa banye ọfịa obinigwe a na-ekwu okwu si na ụmụ afịfịa o kesi eke na-ekwu okwu si na ụmụ afịfịa o kesi eke na-agwa fa okwu na-agwa fa na ife afịfịa na-alụ na ife nke a na-alụ na ife nke a na-alụ enwere ndị agwụ malụ fa bụ agwụ ịfụ ụzọ ị bịa ha gbalụ gị afa ụfọdụ gbasịrị ọsọ kedu ife na-achụ gị n'ọlụ a kedu ife na-achụ gị na ya bụ ọlụ ọ maka asị a kọ ọ maka asị a sị na gboo gboo lapụ asị afụ onye ọbụla ji onyinye nke ya o ọ ị zọdo onyinye gị ụkwụ ndị mmụọ azọdo gị ụkwụ enwe ndị megide gị ife amụ ife aka n'alụ enwe ụfọdụ nọ n'ụlọ ọgwụ ụlọ ọgwụ ama ngwọta maka na ife na-aya fa abụrọ ife ụlọ ọgwụ mana fa nọ n'ụlọ ọgwụ tata na-ata afụfụ kedu ife a sị na ọ nya ma gị kedu onye ị na-eche ka i wee bido ọrụ ị na-eche mgbe ị nwụrụ ị na-eche mgbe mmụọ mụ gị aka n'alụ ị na-eche mgbe mmụọ mụ gị aka n'alụ o nwere ndị ya bụ ọrụ ma fa ife na-abịa fa n'uche bụ ka a jee bụrụ prophetess ị nụ prophetess ewube prophetess jụọ ese ọfụma ka ịdị chọọ nọọ ife malụ gị ka ọ na-asa gị isi ka ị ghara ịlụ ọlụ malụ gị n'ụzọ ọdịnala enwe ndị nọ kịta na ihe a kwesịrị ị na-eme kịta bụ ịzọ ndụ mmadụ ya agbakọju be fa ọ na-enye ọgwụ ndị alụ na-adịrọ na-enwere onwe fa mana onye afụ chọrọ ịbụzi prophetess ọ ife chineke nyelụ gị n'onyinye ka ọ nke i ji aka gị sị na ọ nya ka ị chọzi ịlụ mmadụ na-eji aka ya gbuo onwe ya chukwu enyego gị si gị na ebe ị ga-esi kpata ego na ebe ị ga-esi bụrụ mmadụ ị gba ọsọ si na nke a bụ uche gị ka ị ga-eme mmadụ ama ngwanwu onwe ya ife ọ ga-eme ọ chukwu ga-akalụ ndị mmụọ si fa na ife m nyere onye a n'onyinye ọ ife m nyere onye ka ọ ga-alụ ị jụsịkwa na ị ga-alụ ya gị na ndị mmụọ agbagharịba fa wee iwe fa ama gị aka n'alụ ị bụlụ onye nwụrụ anwụ kalịzi na ị na-agbagharị na-agwa gị na ife malụ gị gwa gị na a ga-alụlụ gị agwụ ka isi jụọ gị oyi ị jụ i megide ife afụ etipụ ya ala fa tipụ ya ala afụ ị bụrụ onye nwụrụ anwụ ụwa ị bịa n'ime ya abụrọ ụwa ị ya-abịa ị bịa ị sị na ọ gị nwa ga-eji aka gị kwuo ife ị ga-eme mba ọ chukwu ji ekwu chukwu ji ekwu na ọ bụrọ gị nwa ọ chukwu ga-akalụ gị na ọ bụrọ gị nwa ọ bụrụ na ị wụcha ntị ọfụma nụ ozi m a ọ ga-enyelụ gị aka mana ị jụ ị sị na ị ma nlụ ọlụ malụ gị ife ọbụla ị fụ ife ọbụla gị na mmụọ jetalụ nke a abụrọkwa ife a na-ekpepụ n'ekpele na ife a bụ ife malụ gị ife a bụ ife ị ga-alụ and otu a chineke si wee chi ya ka ị ga-esi lụrị nya ndụ ọ chọ ka ị bịa n'ụwa bịa zọọ ị ga-azọlịrị ya ọ bụ na i merọ ya fa ewepụ ndụ gị maka na ụwa anyị bịa bụ ụwa ọlụ anyị abịarọ ụwa nzuzu ọ gwụchakwa ka ọ ra n'ọnụ a sị na onye nwere ntị ya mee gịnị ya nụlụ ụmụnne m daalụnụ